Guys tiziyankhula bwino mwamva eti tiziyankhulana bwino eli njuchi ine sinzanga yaye ndiye zomanena zoti ah, akumuyikira kumbuyo e, ukumuyikira kumbuyo chonsecho wapha anthu akufuna akhwime e, wapha anthu wapereka nsembe ndiye ukumuyikira kumbuyo munthu wapereka nsembe chomuyikirira kumbuyo ndi chani wapereka nsembe anthu ochuluka

Ineyo zimenezo sindikuyankhula nawo and ineyo sindikumuikira kumbuyo Eli Njuchi and kaya mukuti Eli Njuchi kaya Eli Njuchi whatever, komano ineyo sinzanga Eli Njuchi sinzanga, sitimacheza sitinachezepo ndipo iye sakundiziwa hmm? Ineso nima, ndi, ineyo ndakhala fani wake basi chifukwa chokuti amaimba nyimbo zabwino and nyimbo zake zimandisangalasa kunena mopanda jealous hmm? Nyimbo za Eli Njuchi zimandisangalasa ndine fan wake ndikuvomera zimenezo and ngati kuli anthu oyimba bwino ku Malawi amene ineyo ndimatsatira iyeyo ali mgulu la anthu oyimba bwino amenewo ndipo ndimamutsatira ndiye uh, ndikukhala okhudzika kwambiri ndi mmene anthu akuyankhulira ma, ma, ma, ma, ma, ma social media kupita instagram twitter makamaka ujeni tiktok anthu mpakana mumatsegula ma live mm? kumakambirana hey, wa, wapereka nsembe hey, chani chani zambirimbiri lero olo minibus nakwera minibus lero eh, eh ndimachoka pa, pa ndimachoka ndinali pa mu Limbe eh? ndimachoka mu Limbe ndimabwera mu Ndirandemo ndapezeka kuti ndakangana mpakana ndi wina wake ndithu ndakangana ndi wina wake mpakana akuti ineyo ndikanakhala kuti siine pangolin Rey Malawi akanandiphwasamula chifukwa chokuti ndikumuyikira e- e- eli njuchi kumbuyo chonsecho iye wapereka miyoyo wapereka nsembe wachosa miyoyo ya anthu chani chani guys muziyankhula bwino muziyankhula bwino chifukwa pali zinthu zina tikamayankhula ah, kwa anzathu amene tikuwayankhulira tizilingalira kuti kodi zimveka bwanji kwa anzathu kapena mafamilies awo Mwandimvesesa eti? Chifukwa ndi zinthu zopweteka kwambiri. Ngozi yachitikayija guys ndi yopweteka kwambiri. Mmodzi mwa ma guys amene amagwira ntchito limodzi ndi Eli Njuchi nkuti wangokwatitsa wangopanga ukwati pompano pa ndikanayika video yake kuma video muli uh, muli nyimbo mkati mwa video mu video imene ndili nayo apa muli nyimbo imene kuti ndipange post ndi kuti apa Facebook uh, indipasa indipasa pa chibalo chifukwa mm, ndimayendera malamulo kukhala pano fes mwina anzathunu mumangozikhalira pa facebook pano ma social media mu. koma ifeyo kukhala pano tikukhalapo ndi malamulo ndikuti ndiyike nyimbo ujeni imeneyo post imeneyo ndipange post video imeneyo ndekuti zina zake apa siziyendapo yayi mm. nde ndimafuna ndiyankhule nazo zokuti cho chonde tiyeni tiziyankhula bwino tiziyankhula bwino ngozi imene ijayo ni ngozi yachitika ngozi yachitika tiye tivomereze zomati haye wapereka nsembe haye wa, wa, a, pano pachitola akuti agula ndege ati tingozizimuka eli njuchi wagula, wagula ndege Hmm? ndi anthu mukuyankhula zosiyanasiyana komanso ena mwafika pozandipanga tag uh, ndikumandi bwerera ku mpaka ku ma inbox kumanditukwana kumanena zoti ineyo ndikumuyikira ku- kumboni uku I mean kumbuyo eli njuchi chani chani ndimuyikira bwanji kumbuyo wa satanic e chani inuyo muli ndi umboni onena zokuti eli njuchi ndi wa satanic muli ndi umboni onena zokuti ah, ah, ngozi yachitikayi ndi eli njuchi amene wachitisa wapereka nsembe umboni umene mukuutenga kuti hmm? ena mpaka kuposta hey, ab- m- ngati mmati mulungu ndi amene amapha ama, ama, ama, amapha anthu hey, mulungu apheranji anthu osalakwa hey, chani chani inu mabaibulo ake ati kuti mmawerenga inu eh? sindifuna kutchula mayina a anthu amene mwapanga post zimenezo komano mukamva mukaonera ndikuziwa mmandiwo mumaonera mumapanga pretend ngati simumaonera ma videos anga koma ndikuziwa kuti mumaonera ndipo mukaonera videoyi ndikuku ndikukulangizani chonde siyani, samalani mayankhulidwe anu. Pali zoyankhula zina zokuti zikhoza kubweretsa mavuto kwa anthu amene mukuwatchula mkati mwa ma, ma, ma videos anu. Zimenezi ndayankhula video yapita ija. Ndiye chimenenso ndifuna kuwalitsa apa nchokuti ine sindikuyikira kumbuyo munthu koma ndingoyankhula chilungamo. Ine nthawi zonse ndimayankhula chilungamo. Ndiye ndingoyankhula chilungamo kunena zokuti Eli Njuchi sizikumukhuza zimene muku za ngozi zija sakukhuzidwa ndi ngozi ija kapena kuti wapereka nsembe or whatever mmene anthu mukutanthauzira ayi ijayo ndi ngozi zimachitika aliyense tinabadwa komanso tiziyembekezera kuti pali tsiku limodzi tonsefe tizamwalira and sizikuziwika kuti tizamwalira imfa yotani zikhoza kutheka kuti lero lo ineyo ndatchuka kwambiri kapena ndachita chinthu chinake chabwino kwambiri mawa ndikumwalira anthu kumaziwa ah ndiye kuti chija chinali chomaliza e ndiye kuti ampanga mwakuti ndiye kuti ampanga mwakuti ayi imakhala kuti nthawi yanga yakwana and imfa sikuti kunalembedwa kuti imfa ndizafa motere ndizafa motere palibe akudziwa kuti kodi imfa yako uzafa motani imfa izabwera mu njira zosiyanasiyana ena tizakhala ndi mwayi tizadwala ena tizakhala uh, ndi mwayi sitizadwala enanso tidzakhala ni mwayi mu- mulimonse mulimonse koma imfa idzakupeza ufune usafune ndi nchifukwa chake amanena zoti nthawi zonse tizingokhala okonzeka kuti imfayo ikazamabwera idzatipeze titayeresa kachisi wa mulungu chifukwa akuti thupili ndi kachisi wa chauta ndiye tikamakhala nthawi zonse tizizifunsa tokha kuti kodi kachisiyu ndi woyera ntakhala kuti lero ndamwalira mm? ndikafikira kuti ntakhala kuti lero ndamwalira ineyo ndi kandi, ndi chithumba chanji chimene ndanyamula kumbuyoku chimene chikandipase mwayi okakhalabe ndi moyo kapena ndikalandira imfa yeniyeni chifukwa ngati kuli imfa ndiye kuliso imfa kufa kawiri hmm? kutheka paumwalira osazakaukanso kujako ndikungolandira chi- chi- chi- chi- chilango basi iweyo ndikupezeka kuti wapitiratu kuimfa kaya ndi kumoto koma zo ine sinkhulupirira nawo zoti kuli moto komano nkhani yokuti uka- wafa waferatu basi kuti iweyo basi wafa wayiwalika imfa yopanda chom- chi- chi- chiyembekezo kufa imfa yopanda chiyembekezo Mm? ndiye tiye tizingokhala okonzeka basi kuti likazakwana tsikulo tizafe imfa yachiyembekezo tikuyembekezeranso kuti siku lina tizauka tizalandira paradiso uh, tizakhalanso ndi mwayi okhala ndi moyo wamuyaya zina langa ndi Pangolini Lei Malawi ndimakonda kuyankhula kwambiri koma ndimasangalala ndekha ndiziyamikire ndekha ndimasangalala chifukwa chokuti nthawi zina zake ndimayankhula zinthu za nzeru ngakhale zimaoneka zopanda nzeru kwa anthu ena koma anthu ena ake amatolapo china chake ndiye chimene ndikuyankhula apa nchonazo kuti uh, ngozi yachitika tiye tivomereze komanso kupepesa ku mabanja onse amene akhuzidwa ndi ngozi imeneyi komanso tikulimbikisa m'bale wathu Eli Njuchi kumene uli ku- ase m'bale wathu uh, brother wathu uh, kumene muli ku Brazil chonde chonde ugwireni mtima musababaike ndi zoyankhula za anthu ayi inuyo ugwireni mtima and mulungu ndi pemphero komanso pembedzero langa kuti mulungu akuyang'anireni mu nyengo imeneyi akulimbikitseni chifukwa ndi zoyankhula za anthu kukhala munthu osalimba mtima chinachake chosakhala bwino chikhoza kuchitika ndiye tikulimbikitse m'bale wanga Eli Njuchi kumene uliko chonde m'bale wanga ugwire mtima usamvere zoyankhula za anthu maso pasogolo inuyo pempherani basi muzingopemphera mukakhala muzikonda kupemphera kwambiri ngati siumakonda kupemphera mbale uli iwe uko uyambe kupemphera mm, uzipemphera ndithu chifukwa zoyankhulaziso pena zikhoza kupangisa kuti munthu uganize mopoyira mwina mwake ndiye limba mtima mbale wanga zabwino zonse ine Pangolini Lei Malawi ndi squad yanga komanso uh, ku timu ya munthu wamkulu kwambiri Bakili Muluzi TV tikukufunira zabwino zonse mbale wanga ndiye limbikitsika komanso mabanja nonse amene mwakhuzidwa ndi ngozi imeneyi tingoti pepani pepani pepani